atsogoleri a zipani za ndale mdziko lino awapempha kuti akhale patsogolo kuthandiza amayi mzipani zawo omwe ali ndi masomphenya pa chitukuko kukwanitsa maloto awo otenga maudindo pa chisankho cha mu september kazembe wa dziko la norway kuno ku malawi a ingrid mikelsen wati mayiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino ali ndi chiyembekezo kuti zipani za ndale Zikhalanso patsogolo kuteteza amayi ku nkhanza nthawi ya misonkhano yokopera anthu. Dziko la Norway ndi mabungwe ena momwe omwe akulimbikitsa amayi kutenga maudindo ndi monga UNDP, Sweden, UN Women, Oxfam ndi NGO GCN ati mu zipani za ndale muli amayi anzeru omwe atawapatsa mwayi atha kuthandiza dziko lino kutukuka mmagawo osiyanasiyana. Tili ndi ripoti ili. Dziko la Norway ndi limodzi mwa mayiko komanso mabungwe amene akuthandizira dziko lino kulimbikitsa amayi kutenga maudindo ndipo lati ziphinjo zilipobe zimene zikupondereza amayi kukwaniritsa maloto awo otenga maudindo ndi kuthandiza kutukula dziko. Kazembe wa dzikoli kuno ku Malawi a Ingrid Mikelsen wati zipani za ndale zikufunika kulimbikitsa njira zothandizira amayi kuti pa chisankho cha mu September ambiri adzakwaniritse maloto awo otenga maudindo. Iwo ati kuonjezera pa mavuto osowa ndalama zochitira misonkhano yokopera anthu, vuto la nkhanza komanso ziwawa pa ndale zili ndi kuthekera kobwenzeretsa chidwi cha amayi kudzapikisana nawo pa chisankhochi, choncho zipani ndi magulu okhudzidwa akufunika apeze njira zolimbikitsira chitetezo cha amayi mnyengo ya zochitika zokopera anthu pa chisankho. Wachiwiri kwa nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Halima Daudi wati kuonjezera pa thandizo limene limafunika kuti amayi achite bwino, Khalidwe labwino ndi limenenso lingawathandizire amayi kuti achite bwino pa chisankho. Nthawi zina si ndalama, ukhoza kukhala ndi ndalama zambirimbiri koma ngati ulibe khalidwe anthu sangakusankhe. Ife timapanganso encourage azimayi kuti tionenso khalidwe lathu tikamapita ku ma constituency kwathu kuti kumakhala bwino ndi wanthu, kumatumikira bwino wanthu kuti atisankhe. Sangatisankhe chifukwa tili ndi kupereka zindalama zambirimbiri. Wapampando wa bungwe la NGOGCN a Maggie Kathewera Banda wati ngakhale mabungwe akuyesetsa, dziko lino likufunikira. Chikachitika chisankho mu September, lidzakonze ndondomeko ndi malamulo olimbikitsira dziko kuti amayi ambiri azikhala m'maudindo. Tikufuna lamulo tikadusa zisankho izizi chifukwa panopa lamulolo lachedwa kale, koma zisankho izizi zikadusa tiyambepo kukambirana za lamulo kuno ku Malawi la ma quotas azimayi. Padakali pano chiwerengero cha amayi m'Nyumba ya Malamulo ndi chosapitira aphungu 40 mwa aphungu 193 amene ali mu nyumbayi Pilirani Tambala zodiac lilongwe bungwe la akadaulo pa ndale political science association lafunsa zipani za ndale kuti ziloweretu mu mgwirizano pano kuti zisazavutike kupeza mavoti oyenerera molingana ndi malamulo a chisankho a 50 plus 1 polankhula mu programu yapadera ya zodiac mtsogoleri wa bungweli a henry chingaipe wati mgwirizano ndi ofunika zitakhala kuti anthu akuyeneranso kuponya voti kachiwiri Mwa zina, a Chingaipe ati chiwerengero cha anthu omwe awonetsa chidwi chodziyimi chodzaimira maka pa mpando wa mtsogoleri wa dziko ndi chokwanira kupereka mpikisano oyenera. Zambiri mu lipoti ili lomwe walemba ndi Chisomo Chingwalu. A Chingaipe ati kuchita migwirizano mwamsanga kulimbikitsa zipani za ndale pamene zikukonzekera chisankho. Polankhulapo pa zomwe ena akuti mpikisano pa chisankhochi ukhala pakati pa Lazarus Chakwera a Malawi Congress, mcp, ndi a Peter Mutharika a Democratic Progressive, dpp, a Chingaipe ati zinthu sizingakhale chonchi potengera kuti omwe akupikisana pa mpandowu ndi ochuluka zomwe ati ndi zoyenera pa ulamuliro wa democracy. anthu akhala akunena kuti iyayi tiyeni tikalowe aliyense mphamvu zake zikapimidwe nde tikachoka mmenemo tiyambe kuyang'anana kuti amene anatenga mavoti ambiri ni ndani amene tikhoza kuchita naye mgwirizano zimenezo mukhoza kupanga koma ndiye kuti chipani chokujoyinani chija chilibe danga lopanga bargain for position ya running mate kumbali ina a Chingaipe alankhulapo za chiopsezo chomwe chilipo choti anthu ochepa adzaponya voti potengera kuti anthu 65 pa anthu 100 aliwonse oyenera kuponya voti ndi omwe adalembetsa. Kadaulo wina pa ndale George Chaima walangiza zipani kuti zilowe pa mgwirizano ndi zipani zomwe zili ndi mfundo zofanana. Nthawi yabwino imene akhoza kutha kufotokozera mtundu wa Amalawi kuti iyayi ifeyo tili pa mgwirizano ndi zipani ndiye ndi imeneyi tsopano, cholinga choti akamayenda kupita ku kampeni azikhala atadziwa kale zolinga za zipani zinzawozo uh, zija timati manifesto kapena kuti ma ideologies Padakali pano, zipani zonse zomwe zikupikisana pa chisankhochi sizidabwere poyera pa za omwe alowe nawo pa mgwirizano, m'malo mwa Zodiak ndine Chisomo, Chingwalu. Tikadali pa nkhani za chisankho, mkulu woona za achinyamata ku Mzuzu a Misheck Msokwa wati kusowa kwa achinyamata osakwana zaka 35 omwe akufuna kuyimira pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo ndi kodandaulitsa ngakhale ena ambiri akufuna kuyimira ngati makhansala. A Msokwa akuganiza kuti izi zili chomwechi kamba kakusowa kwa ndalama komanso kulephera kwa ena mwa aphungu kugwira ntchito yawo zomwe zikudetsa nkhawa Ambiri mwa achinyamata. Mkulu wa bungwe la achinyamata la Youth Forum for National Transformation a Chifundo Robert wati ankhalakale pa ndale amawanyengerera achinyamatawa potsata powapatsa timphatso kuti awavotere m'malo mothetsa mavuto enieni. Towera Katswiri walemba lipoti ili. Mkulu owona za achinyamata ku Mzuzu a Misheck Msokwa wati ngakhale achinyamata ambiri akufuna kudzayimira nawo udindo wa khansala, Palibe wachinyamata wa zaka zosakwana 35 amene waonetsa chidwi chofuna kuimira mpando wa phungu wa Nyumba ya Malamulo, zomwe ndi zodandaulitsa. Poyankhula pa maphunziro a omwe akupikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana omwe anakonzedwa ndi gulu la achinyamata la Youth Forum for National Transformation, Yofonat, ku Mzuzu, a Msokwa ati vuto ndi kusowa kwa ndalama komanso kusowa kwa zitsanzo zabwino kuchokera kwa ena mwa omwe anakhalako aphungu a nyumba ya malamulo omwe alephera ntchito yawo aphungu atakhala mu nyumba ya malamulo kawirikawiri mmalo moti azitumikira ma constituency awo amakhala maybe akutukwanizana uh, maybe kumapanga zinthu zachibwana zosakhala bwino nde mwina achinyamata kumaona ngati kuti i think izizi maybe ndizosafunikira nde ndikanakondabe kunena kuti uh, achinyamata akhalebe ndi chidwi uh, choti uh, akoza kukhalabe uh, even ngati aphungu komanso china uh, nkhani ya ndalama ndipo mkulu wa yofonat a chifundo robert wati pakufunika kulimbikitsa kutenga nawo gawo kwa achinyamata pa maudindo osiyanasiyana komanso ntchito zaboma koma robert ati izi zimakanika chifukwa cha ankhalakale pa ndale omwe amapereka ndalama kwa anthu kuti awaponyere voti m'malo mopereka mfundo zawo. zokhudzana ndi za chipolowe kapena kuti violence imene imachitika pa nthawi imene anthu akupanga kampeni komanso nkhani zokhudzana ndi ah, ndalama zimene anthu amapereka kutengera kuti achinyamata ambiri alibe kuthekera kuti akhoza kukhala ndi ndalama zopereka kwa ah, anthu kuti awavotere so chifukwa chimeneyo chifukwa nazo ifeyo tikulimbana nazo ndipo yemwe akupikisana nawo pa mpando wa khansala ku mzilawaingwe a ellinase chawinga wati akupikisana nawo chifukwa cha tsankho lomwe limakhalapo popereka zitukuko mdera lawo komanso kulephera kwa kagwiridwe ka ntchito zofuna kutukula amayi ndi atsikana mmalo mwa zodiac kuno ku mzuzu ndine towera katswiri khoti lalikulu ku mzuzu lalamula kuti chipani cha malawi congress mcp chichitisenso chisankho chachipulula ku dera lapakati mboma la mzimba oweruza mlanduwu a justus kishindo wati chisankho choyambacho chinachitika motsutsana ndi malamulo a dziko lino komanso panalibe kutsimikizika kwa nthumwi zodzaponya voti. Izi zadza kutsatira madandaulo a nduna ya za malonda a Vitumbiko Mumba omwe anali m'modzi wa opikisana nawo pa chisankhocho. Towera Katswiri wabweranso ndi lipoti ili.
Oweruza mlandu wa khoti lalikulu ku Mzuzu Judge Justus Kishindo walamula kuti chipani cha Malawi Congress chibwerezenso chisankho chachipulula mdera la pakati pa boma la Mzimba potsatira maina awo omwe adzaponye voti omwe anakambirana pa 10 january 2025 a kishindo alamulanso kuti mbali zonse ziwiri zidzilipirire zokha ndalama zawo za milanduyi a kishindo adakhutitsidwa ndi nduna yoona za malonda vitumbiko mumba yemwe anakana zotsatira za chisankhochi kunena kuti wapereka umboni wokwanira ngakhale kuti zofuna zina zomwe anapempha sizinathe kuchitika iwo anafotokoza kuti umboni wa mkhoti unasonyeza kuti mcp sinatsate mgwirizano wake omwe unkanena kuti madera 37 akale ndi 13 atsopano apereke nthumwi iwo anati izi zimayenera kutsimikizidwa bwino koma chipanichi sichinachite zimenezo M'malo mwake, chipanichi chinagwiritsa ntchito nthumwi za m'madera 40 okha ndipo chinaphatikizapo madera atatu okha atsopano m'malo mwa madera khumi ndi atatu. A Kishindo ati chipanichi chinaphwanya udindo wake posankha kugwiritsa ntchito mndandanda wa voti wosavomerezeka ndipo chisankho chachipululachi sangachinene kuti chinayenda mwa malamulo kapena motsatira ufulu wa democracy a kishindo anati zolakwika zomwe zinachitika pa ndondomeko ya chisankho zinakhudza kwambiri zotsatira za chisankho komanso zinaphwanya malamulo iwo ananenanso kuti chipanichi chinachita zinthu mosayenera polephera kuyankha madandaulo a mumba chinachita zinthu zopindulira munthu wina mwakusokoneza ndondomeko ya chisankho Polankhulapo, yemwe amayimira a Mumba pa mlanduwu a Khumbo Soko wati ndi okhutira ndi chigamulochi. So we're very happy with uh, the uh, decision ya ya ya ya ya, ya, ya court tangodandaula kuti atimana ma costs i thought kuti eh, ndi process imene yayenderamu uh, awawa amene kuti apwetekeso ndi ma costs kuti alibe ndalama zimene zaonongeka ndipo wachiwiri yemwe amayankhapo pa mlanduwu adamson mkandawire wati alandira chigamulochi koma adikira chipani kuti chiyankhulepo iwo atinso ali ndi chikhulupiriro kuti awinanso chisankho cha chipululachi khotili linanenanso kuti mikangano ya mkati mwa zipani iyenera kutha ku zipani komweko motsatira malamulo ake komanso mnjira yosawononga ufulu wa ena m'malo mwa zodiak kuno ku mzuzu ndine towera katswiri anthu ku chigodi mdera la mfumu yaikulu mazengera m'boma la lilongwe adzipeza thandizo la zaumoyo mosavuta pomwe boma lamanga chipatala chaching'ono mderalo pogwiritsa ntchito 500 million kwacha ndi thandizo la world bank kudzera ku ntchito ya governance for enab to enable service delivery phungu wa nyumba ya malamulo wa deralo a eisenhower mkaka wati zonse zili mchimake kuti chipatalacho achitsekulire pa 1 August. Iwo anena izi dzulo pa mwambo omwe kampani imene yamanga chipatalacho imachipereka ku khonsolo ya boma la Lilongwe. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu lipoti ili.
Kutha kwa ntchito yomanga chipatala chaching'ono cha Chigodi m'dera la mfumu yaikulu Mazengera m'boma la Lilongwe kwadzetsa chiyembekezo pakati pa anthu a m'deralo. Iwo akukhulupirira kuti posachedwapa, adzipeza thandizo la za umoyo mosavuta. M'modzi mwa amayi a m'deralo, a Esnart Kunkhongo, akuti amayi oyembekezera ndi ena mwa anthu omwe amavutika kuyenda mitunda italiitali akafuna thandizo la za umoyo. Chipinda chimenechi kwa amayi chithandiza amayi kuchira mosavuta chifukwa kochilira kunali kutali, timapita ku Nkhoma koti chinali cholipira ndiye kuti munthu mzimayi kuti atuluke amati pafunika ndalama mwina kumagulitsa minda kogulitsiratu polankhula m'malo mwa mfumu yaikulu mazengera a gulupu atete a mderalo ati chipatalachi ndi chofunika potukula thandizo la zaumoyo pakati pa anthu ake ndipo phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la lilongwe mpenu a Eisenhower mkaka wati akuluakulu onse oyenera amvana kuti chipatalacho achitsekulire pa 1 August.
Mkakhala panopo takhala pano chipatala china chili ku Kamphata chimene ndi 6 km kuchoka pano. Chipatala china chili ku Diamphwe chimene nchodutsa 6 km kuchoka pano. Chipatala china ndikuti ndi kwa Matapila kudutsa 6 km kuchoka pano. Chipatala china kwa Chimbalanga imene nkudutsa 15 km kuchoka pano. Pafupifupi K500 million ya Thumba la Governance to Enable Service Delivery ndi yomwe aigwiritsa ntchito pomanga chipatalacho. Winston Kaimira, Zodiak, Lilongwe. Unduna owona za maphunziro a ku pulayimale ndi sekondale wati ukukumana ndi mavuto pa ntchito yokonzanso sukulu zomwe zinaonongeka kamba ka namondwe mzaka zisanu zapitazi. Mneneri wa undunawu a Christopher Banda watiuza kuti milandu ya za malo komanso kauniuni wa mmene ogwira ntchitoyi akuchitira ndi ena mwa mavuto omwe akuchedwetsa ntchitoyi ndipo pakadali pano katswiri pa nkhani za maphunziro a Limbani Nsapato wati boma lisiye kudalira kwambiri mayiko ndi mabungwe akunja pa thandizo lokonzera sukulu zowonongekazi. Chisomo Chingwalu ali ndi lipoti. Ngakhale unduna wa zamaphunziro a msukulu za primary ndi secondary ukukumana ndi mavuto pa ntchito zokonzanso sukulu zomwe zinaonongeka kamba ka anamondwe, mneneri mu undunawu a Christopher Banda wati boma likuchilimika kupeza mayankho ku mavutowa ndi cholinga chokuti ophunzira apeze malo abwino ophunzirira. A Banda ati ntchito yokonzanso sukuluzi ili pa mlingo wa pakati pa 29% ndi 43% m'dziko lonse. kutsatira mphepo ya mkuntho kapena kuti macyclone amene anachitika m'mbuyomu zinthu zosiyanasiyana zinaonongeka ndipo izi zinasokoneza kwambiri ntchito ya maphunziro ndipo unduna mogwirizana ndi anzathu osiyanasiyana panopa tili kalikiliki kubwezeretsa zinthu zimene zinaonongekazo makamaka msukulu 28 za maboma 13 amene anakhudzidwa kwambiri. Kadaulo pa nkhani za maphunziro a Limbani Nsapato walangiza boma kuti lipeze ndondomeko zolozeka zothandiza kupeza ndalama zogwiritsa ntchito pokonzeranso sukuluzi m'malo modalira maiko ndi mabungwe opereka thandizo. Pakufunika kuti boma liyike ndalama zapadera, likonze ndondomeko mogwirizana ndi mabungwe ndi anthu ena onse amene amatenga nawo gawo pa za maphunziro kuti ndalama zizichokera mdziko lathu kuchokera ku misonkho komanso ndi njira zina zothandiza tisamadalire mabungwe akunja izi zikudza pamene ripoti laposachedwa lowunika zomwe zikuyenera kuchitika msukulu zomwe zinaonongeka likuonetsa kuti pafupifupi 60% ya sukulu zomwe zinaonongekazi sizinakonzedwebe M'malo mwa Zodiak, ndine Chisomo Chingwalu. Tikadali pa nkhani za maphunziro, gulu la Malawi First lapereka masiku asanu ndi awiri ku maunduna a zachuma, maphunziro komanso za mtengatenga kuti afotokozere Amalawi momwe ndalama zomwe zakhala zikuperekedwa ku ntchito yomanga University ya Inkosi M'mbelwa m'boma la Mzimba zinagwirira ntchito. President wa gululi a Bon Kalindo anena izi dzulo pa msonkhano wa atolankhani koma mneneri wa boma Moses Kunkuyu yemwenso ndi nduna yofalitsa nkhani wati zonse zomwe akufuna Kalindo ndi anzawo zilipo kale sizofunikanso kupatsana nthawi. Vanani Nyirenda walemba lipoti ili. Malinga ndi mtsogoleri wa Malawi First Bon Kalindo, unduna wa zamaphunziro, wa zachuma komanso wa mtengatenga abwere poyera ndi kulongosola komwe ndalama za nkhaninkhani zomwe zimaperekedwa kuti amangire koleji ya M'mbelwa ku Mzimba zakhala zikupita. Apa a Kalindo apereka masiku asanu ndi awiri kuti boma kudzera mu maunduna atatuwa libwere poyera ndi kufotokozera anthu aku Mzimba momwe ndalama zimenezi zakhala zikugwirira ntchito komanso kuti bungwe loona za ziphuphu lifufuze za ndalamazi mwamsanga. Iwo ati kulephera kutero pakatha masiku asanu ndi awiri, iwo pamodzi ndi a Northern Block azauza anthu a m'bomali kuti asadzavotere boma lilipoli pa chisankho chikubwerachi chifukwa lalephera kukwaniritsa malonjezo ake. Tizawuza amalawi azatiuze chochita komanso tipeza njira zina zosekera kubwera kunoko kuti andale amenewa asamabwere kuno kumpoto chifukwa cha kutola kwambiri chifukwa cha kumpoto ndi dera limene alitenga ngati kosewerera kumangowanamiza anthu akumpoto sitikuziwa kuti akumpotowa analakwa chani komano sukulu ino ikanamangidwa sikanapinduliratu anthu akumpoto okha eveninso omwewo anamakhuta mimbawo ana awo akanabweranso kumaphunzira pati? Kumaphunzira pompano. Koma mneneri wa boma Moses Kunkuyu omwenso ndi nduna ya zofalitsa nkhani ati kupereka masiku asanu ndi awiri ku boma komanso kukachititsa msonkhano wa atolankhani ku Mzimba ndi kungotaya nthawi chabe pomwe ati zomwe akufuna a Kalindo atha kupatsidwa kwa maola chabe.
kuchita zisudzo zina zilizonse kaya kukapangira mkumano pa malo a project iyo ayi zimenezozo sizosowekeranso kuti ayi takupatsani masiku seven ndi zinthu zokuti kufuna information ndi yachipezekere imeneyo kodi tili pati ah, tayima chifukwa chani zonsezo nzopezekerazo malo mwa zodiac ndine vanani nyirenda anthu oposa 5000 amdera la likuni ku lilongwe tsopano akugwiritsa ntchito madzi aukhondo ndipo izi zikutsatira kubwera kwa malo otungira madzi water kiosk mchingerezi omwe bungwe la lilongwe water board lamanga polankhula pa mwambo opereka malowa ku anthu a mderali nduna ya zaumoyo a khumbize kandodo chiponda yatsindika kuti ukhondo ndiofunika pofuna kupe- kupewa matenda osiyanasiyana kuphatikizapo kolera ndi mpox. Iwo afotokoza zambiri.
Kunoko ku 45 uh, kwa afumu uh, athu a Maliri linali dera limodzi limene anavutika kwambiri mmatenda a kolera. Si kolera yekha, matenda ambiri masiku ano timalimbikitsa ukhondo. Covid timalimbikitsa usamba m'manja, kolera timalimbikisanso za ukhondo. Mpox weniweniyi timanena kuti ayi tatiyeni zaukhondozi, manja tizisamba, tizi zakudya tiziphika bwino ndi zina zotero. Zimenezi sizingatheke ngati anthu akuvutika madzi. Chifukwa chake lero tsiku la mtengo wapatali ndipo ndifuna ndiyamike kwakukulu mgwirizano umene unalipo pakati pa afumu a Maliri, afumu a Chimutu, A MP athu a kuno, mayi Sendeza, komanso ndi a Water Board motsogozedwa ndi Inkosi M'mbelwa amene ali atcheya awo, ndi unduna wa zamadzi amene anakhala pansi n'kunena kuti kodi anthu akumeneko tiwathandize bwanji. Kuno amanga kiosk ili kumbuyo kwangaku ndi imodzi yokha, koma zimenezi zilipo 8 m'madera osiyanasiyana, kusonyeza kuti anthu ambiri athandizika, anthu oposa 5,000. Ndiye tifuna tiyamike kwakukulu chifukwa cha project imeneyi imene yabwera kuno ku Area 45. Ndipo wapampando wa Lilongwe Water Board Inkosi ya Makosi M'mbelwa 5 inati kampani yawo yagwiritsa ntchito zoposa K20 million pa ntchito yomanga malowo kutsatira pempho lomwe linalandira kwa adindo mderalo.
Malo amenewa sikuti ali mu mandate athu, ali out of our jurisdiction uh, ndipo community kudzera mwa mafumu uh, komanso a member of parliament anabwera kuzapempha kunena kuti tiafikire anthu uh, ndi madzi aukhondo amenewa. Uh, kunoko ndi dera limodzi uh, limene linakhuzidwa ndi nthenda ya kolera inabuka pakati paja uh, ndipo uh, kukhala ndi madzi awawa ndi njira imodzi yothanana ndi matenda ngati amenewa komanso ena amene alipo uh, okhu- okhuzana nkhani ya ukhondo so kwa ife ndife okondwa kwambiri kuti Lilongwe Water Board yakwanirisa uh, kuthandizira uh, kupereka madzi aukhondo kwa anthu akuno ndipo kwa ife ngati a Lilongwe Water Board chachikulu chimene tikupempha ndichonena kuti anthu asamalire uh, project imeneyi uh, ife tapereka uh, kwatsala ano ndiwowo amene atapindule kwambiri ndiwowo uh, ndi uh, project imeneyi so tikupempha kudzera kwa mafumu uh, ma community leaders onse uh, amipingo kaya ndi uh, ma political leaders kuti tiyeni tigwirane manja uh, ndikuonesesa kuti tipange protect uh, investment imene tapereka musa